etu i si agba mbọ ọdụ ma n'ife gbasara ụka so ya wee sị ka a bịa kene gị so ọ na-asị nna anyị ọ wụ na o nwere ndụmọdụ ị ya-enye ha ka ọ ya anyị rukwa amerịka anyị na-egosi ha ha anụkwa ife gụ wụ nna anyị kwuru ka ha na-ejisi ike n'ife ha na-eme so n'onye ka ọ na-akọwa ịsụ asụsụ Igbo onye wụ nwa Igbo ka ọ mara na onye ọbụna wụ nwa Igbo ka ha mara na asụsụ Igbo dị mkpa ka a na-asụ ya n'ebe ọbụna ha nọ ha kụziere ụmụ ha mana ọ chọrọ ka a nụọ ọnụ ghụ ka ha nụọ ọnụ ghụ

o nwee ike na-ese omenala ma ọ njirimara e ji mara ndị be ha ee anaghị ese erie to ndị nọ outside ka ha na-ele anya na ife ebe m na-achọkarị n'aka ndị a nọ outside bụ ị nọdụ outside ị fụ omenala ma ọ bụ ife kwesịrị iṅomi Yes. Ife dị mma. i bunata ya na be anyị na nke ọjọọ ị rapụrụ ha nke ọjọọ ọ nke dị mma i gosi maka na onye onye njenje ka onye isi awọ ife mara. unu eje na fụ o nwee ebe unu fụrụ na ebe unu nọ ebe dị ka amerịka e wenete ma gwa ha ọ bụrụ nke dị njọ gwa na anyị etighị etu eme na-ekele gị ebe ị gbasa ị nọ ebe a na-agbasa omenala anyị so ekele gị rinne igwe
Nathan.
Okay. Um,
ọ na-ede fada n'ọnụ oyibo ọ na-ede ya n'igbo Okay. f a d a Fada. fada Okay.
pita ọ na-ede ya n'igbo Mm. hmm? Mm. p Eh, eh, ah. i Eh, ah. t a Peter. pita ọ ka o si ede ya. Nice.
Ọ sị na na etu ọ chọọ ide ọ chọọ ide fada ọ chọọ ide fada kịta na ọ ya ede n'igbo na ọ ya ede fada n'igbo na ọ ya ede n'oyibe ọ chọọ ide pita o dee ya n'igbo ọ ya ede n'oyibe iji gosi na anyị n'igbo na anyị bụ igbo na-ada eme na-ewepụta asụsụ igbo ka ọ na-aga n'ihu ka o siri ike na-aba n'ike ee
Peter ị fụla ka nta kpọ ya Peter Um, ọ sị ife m ga-agwa anyị maka igwe anyị agwa m ya. m na-ekweri iru ya igwe anyị bụ igwe Doctor K-O-N Orizu the third ọ na-aba chọọ ịclock 100 years 99 years old.
and uh, arụ siri ya ike ọ ife chineke nyere ya arụ siri ya ike ọ na-eje ebe ọbụla ife anyị jere nyaa ọ nya wetara ya the teaching hospital ọ nyanwa wetara ya o wee dị na Nnewi tata that teaching hospital ị ma ọ bụrụ na ọ bụrọ igwe ọ ma-adị ebe a maka na a zọrọ ya azọ ndị obodo ọzọ so wee zọọ ya emechaa ọ bata ọ nyanwa maka na ọ dị ya igwe na-eje ụka ọ dị ife eji mara ya o nwezikwa igwe ọzọ na-aza igwe na-eje ụka ị mara ndị na-eṅomi ya ma fa ga-adịkwa obi umeanị ka o si wee dị ife ọ gwara obodo ka fa na-eme and ọ ga-abụ 60 something years on the throne and the oldest nya kachasị bụrụ okenye na ndị na-achị achị agbachara anya West Africa agbachara anya Africa sie ọnọdụ ị nọ na nnewi ọ dị ka ị nọgo na nnewi nwantịntị mara ka anyị si eme o wee gwa sị na obi na-atọrọ ya ụtọ na a na-agba mbọ ka ndị Igbo anyị nọ na mba ọzọ ka fa mee gịnị ka fa malụ na na na fa bụ ndị Igbo tụmadụ ndị a mụrụ na Amerịka ụfọdụ ruo fa elofuzie na ha bụ ndị Igbo a na-ekwu ọzọ onye nata ọ ma sụ asụ baba ọ na-ahụ ọ na-akpọkepụ n'ugwu oyibo ị na-ekiri ya onye ahụ ị ma na onye ahụ bụ ewu amdọrọ izu ewu kama na onye a adabarọ ọ dabarọ n'obodo ife anyị na-eme o nwere enyi m nwoke onye Nnewi ọ sendụ nwa ya nwunye ya obodo oyibo e mesịa dọkpụrụ ya bịa wee sị ya no na unu ga-anọ na Nnewi ya gụba akwụkwọ n'ebe a ọ sị kee ebe ọ ga-agụ m kpọrọ ya kpọga na Grundtvig Ọba o jee ebe ahụ wee maa na Igbo dị mma ọ nọ ebe a ka ọ nọ wee nele school cert wee ruzie Amerịka kụzibere ụmụ ya a mụ na London kụzibere ụmụ ya ụmụnne gasị ndị ọzọ kpọtazi ụmụ fa fa wee je school ebe a na-akụziri Igbo onye ụlọ kpọrọ nwa ya na-asụ oyibo ka i je mụọ ka ị mara na ị bụ onye Igbo so ana m agwa ya jisie ike

ya ruru eru ọ dị mma ngwa ee nkwado ka ọ pụta ka o si ozugbo e nwekwa ndị ọzọ chọrọ ịfụ ya ma ife na- ife ife m na-ekwu na i ruru eru gedege ebe a dụọ ụkwụ na biya ọgwekọba emali ị na-ekpekwara ekpere ka ọ nọkwuo Yes, sir. I will. ka ọ nọkwuo Yeah. o luo 120 years ọ maka anaoge eru thank you igwe igwe igwe ịbụrụ pen onye beri nna anyị ọ sị ka unu kwụọ n'ihu ilo ka unu see foto